la an bi kana ɲini setigi ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitana ibilisi tɔɔrɔ ma amiina sitana kana don an ka fɔtaw n'an ka kɛtaw an bɛ kalan daminɛ ni setigi ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ n'a b'a laban ala min bɛ kɛ mɔgɔ jigi ye jigi tɛ mɔgɔ min na ala min bɛ maa wasa wasabaa ti maa min na ala min bɛ mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔw ye min lajigin fanga yɛrɛ yɛrɛ bɛ ala min na ani se yɛrɛ yɛrɛ ala min ta ye n'an bɔra yen an bɛ sɔli kira laban kan n'o ye muhamadu mustapha an bɛ sɔli muhutaru kan an bɛ sɔli hashimiyu kan an bɛ sɔli a somɔgɔ sanumanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan ka foli ɲɛsin bɛɛ ma yan n'o ye asalamu aleykum wa rahmatulahi taala barakatu nin tɛ wajuli nin ye ka na bɔ an balimaw de ye ala barika la ka bɛn le 9 ma bi an nana an balimaw lajɛ alimaɲi an balimakɛ n'o ye adamadi keyita ye ka fara an balima tɔw bɛɛ kan an nana ka na ɲɛ da kɔni komi an kan ka wajuli kɛ faransi le 16 kira ka sanayi la an kan ka wajuli kɛ le 16 avril Euh, le 16 mai, Inch'Allah, 2015, il a un Donc, je pense que nous avons qu'on a fait, pendant la nuit, un bon moment, on a eu une ronde a n'an ye ɲɔgɔn dɔn diinɛ dɛmɛli kama an ye ɲɔgɔn dɔn ala kira n'a somɔgɔw kanu na foyi t'o bɔ o de la ko lahara ko a bɛ fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen kira ko ten u bɛ b'u kaburu kɔnɔ u ɲɛda jɛlen nɔrɔ b'u kini fɛ a b'u numan fɛ a b'u kɔfɛ a b'u sanfɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ mɔgɔw ma ko a ye sira bila a ye turun ka bɔ yen bɛɛ bɛ sira bila a bɛ kɛ i b'a fɔ ruwaw de bɛ nali lahara ruwaw bɛ nali bɛɛ ka sira bila nin sabatira kira ka hadisa la ko mɔgɔw bɛ b'u kaburu kɔnɔ burusi kɔnɔ arabu dɔ y'i turu a kunberekuru kan ka ala kira sen minɛ a ko o ye mɔgɔ jumɛnw ye ko kira a ka di ne ye olu ye baara min kɛ ne yɛrɛ k'o ɲɔgɔnna kɛ pour que n ka se ka don olu ye min sɔrɔ n k'o ɲɔgɔn sɔrɔ n ka don alijinɛ kɔnɔ kira b'a fɔ k'o ti mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ ko alimutahabuna filayi maa minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama maa minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ ala kama nata m'u kɛ ɲɔgɔn fɛ baara wɛrɛ m'u lase ɲɔgɔn ma fo ala ko ta kira ko ta n'o ye maa o maa jɛrɛ n'o ye maa o maa fara ɲɔgɔn kan ko lahara jɔ don olu de ye lahara masakɛw ye ko mɔgɔw bɛ ɲɛb'u fɛ nabi ɲumanw ni kira dɔw bɛ ɲɛbɔ a tigiw fɛ lahara u ka bonya fɛ ala bolo o la nin ye silamɛya sira de ye ani diinɛ sira o de y'an bɔ fo an ka jamana kan mali la an balima kelenw de bɛ yan nɔ ka na alimaɲi yan ka na dakuruɲɛ fila hakililajigi kɛ ala yɛrɛ ko ten fazakiri ina zikira tanfawu muminina sinon wajulu kɔni kɛra alhamdulilayi an ka wajulu bɛ yutubu kan bɛɛ b'a lajɛ wajulu wɛrɛw b'a kan a bɛ lajɛ wajulu kɛlen don mais hakililajigi kira ko ten ala yɛrɛ ko ten k'o bɛ mumini nafa n'i ye mɔgɔ hakili lajigin o bɛ nafa di mumini ma nka ne tun b'a fɛ dɔrɔn ka dakuruɲɛ fila hakili lajigin kɛ komi aw bɛ tunga de fɛ donc ni question minnu bɛ min bolo ɲininkali minnu bɛ yen a bɛ se ka kɛ ne ka wajulu kɔnɔna la dɔ ma dɔ faamu i ye kuma dɔ mɛn diinɛ la n'a a ɲagami min na an ka dɔnta ye min ye an bɛ o jaabi ni ala sɔnna ma o la an bɛ silamɛya sira min kan ani alakira fatura ka silamɛya min to yen o de kan ka ɲɛfɔ silamɛ bɛɛ ye wa silamɛ bɛɛ kan k'o de dɔn ni mɔgɔ min y'a lajɛ ala ka laada de ye ka dɔw kɛrɛnkɛrɛn ka ko dɔw kalifa u la n'i y'a lajɛ depuis an fa adama ka n'a bila nuhu la ka n'a bila ibrahima la ka n'a bila musa la ka n'a bila isa la ala ye mɔgɔ dɔw de kɛrɛnkɛrɛn a ye nabiɲumanya di olu ma a ye kiraya di olu ma a ye kitabu di olu ma n'i ye ala ka kitabu taurata lajɛ taurata jiginna du min kɔnɔ hmm. injilu jiginna yen hmm. injilu jiginna du min kɔnɔ zaburu jiginna yen hmm. zaburu jiginna du min kɔnɔ kuranɛ jiginna o du kelen de kɔnɔ ala ma ko in kɛ du caman ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ diɲɛ laban in na ko non ko diinɛ yɛrɛ tɛ somɔgɔ ko ye ko ni mɔgɔ min ko diinɛ ye somɔgɔ ko ye i filila walima kuma dɔ la u bɛ kafiriya yɛrɛ ta k'i sɛgɛrɛ ko diinɛ ko bɛɛ de ta ye diinɛ tiɲɛ don bɛɛ kan ka ala bato mais diinɛ ɲɛmɔgɔya ni diinɛ kuntigiya ala y'o kalifa du kelen de ni mɔgɔ min ye a lajɛ an fa adama ala y'ale de sugandi o ala ko ten inna allah stafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana zuriyatan ba'duha min ba'din a ko ne ala de ye adama sugandi hmm. ɔ k'ale ye adama sugandi o kɔrɔ ye mun ye n ye adamaden bɛɛ bɔ adama la hmm. n ye eropɛnw bɔ adama kelen na hmm. afirikɛnw bɔra a la n ye aziyatikiw bɔ a la n ye siniwaw bɔ a la n ye japonɛw bɔ a la n'a kun ka di ala ye siniwaw n'u ka adama tun bɛ kɛ japon n'u ka adama tun bɛ kɛ n'a kun ka d'a ye a kun bɛ faransɛw ka adama kɛ a kun bɛ maliyɛnw ka adama kɛ mais ala ma sɔn dɛ ala y'a bɛɛ bɔ adama kelen de la ka adamaden bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen ye o de la ala ko n ye adama sugandi n ye nuhu fana sugandi tuguni adama kɔfɛ n ye nuhu sugandi ɔ nuhu sugandira cogo di ala fɛ a y'o fana sugandi adama kɔsolo la adama ye den dɔ de sɔrɔ n'a bɛ f'o ma sisu ala ma sɔn adama kɛlen k'o den sɔrɔ adama ye den caman sɔrɔ mais ala ye kira bɛɛ bɔ o den de la ka nabi ɲuman bɛɛ bɔ o den kelen de la sisu o de la n ko ala yɛrɛ ye diinɛ kɛ somɔgɔ ko ye k'a kɛrɛnkɛrɛn n bɛ fɛ ka kuma dɔ de walawala aw ye mais a faamuyali tɛ se ka sɔrɔ fo n k'a daminɛ a y'a lamɛn donc a ko n y'a daminɛ adama la o den sisu nabila idris o bɔra sisu de la Nabi Idris bɔra Sisu la o kɔfɛ Nabi Lahi Nuhu o fana bɔra Nabi Lahi Idris de la Nabi Lahi Ibrahima o fana bɔra Nuhu de la bon depuis Nabi Lahi Nuhu nana dugukolo kan Ala ma kira bɔ mɔgɔ si la ni Nuhu tɛ or que du tɔw tun bɛ yen Nuhu balima wɛrɛw bɛ yen o kɔfɛ dugumɔgɔ kun ka ca nuhun tile la mais ala ma kira bɔ mɔgɔ si la ni nuhun tɛ a ma nabi ɲuman bɔ mɔgɔ si la ni nuhun tɛ o kɔfɛ a ye ibrahima bɔ nuhun na ibrahima fana nalen ala ma kiraya ni nabi ɲumanya bɔ mɔgɔ si la fo ibrahima kelen ibrahima de den ismaila ye ibrahima de den isaaka fana Isaka de den Yakuba Yakuba de den Yusufu nin bɛɛ ye kira ye nin bɛɛ ye nabi ɲuman ye bon n'i ye nin lajɛ hmm? i bɛ jigin ka na nabi fo nabila Musa la hmm. Musa fana ye Ibrahima kelen bɔnna ye tuguni Yakuba bɔnna de ye Musa ye hmm. i bɛ tila ka bɔ o la i bɛ na fo nabila Sulemana la ka na Dawuda la nin bɛɛ ye Ibrahima bɔnnaw ye donc i bɛ mun ye ɲininkali de bɛ kɛ sisan. o tuma na du wɛrɛ tun tɛ yen ni nin du kelen tɛ wa o de la tarasi kelen in de don ala y'a dabɔ a kama a ye diinɛ jigin a fɛ a selen anw ka kira ma a tɛna yɛlɛma cogo si la o de la i b'a ye a jiginna ten fo ka n'a bila muhamadu mustafa la sɔrɔla o fana bɔra nabilahi ibrahima kelen de la kira bɔra ibrahima la ismaila de den ye kira ye a bɔnna de ye kira ye donc o b'a yira an na k'a fɔ diinɛ ye somɔgɔ ko ye kira sɔrɔla a bɛ fatu a y'a fɔ ni n tɛ yen n bɛ taa ka kuranɛ to yen ani ne muhamadu so dun ye ni mɔgɔw sɛmɛn'u la u ti fili bon alihamudulila anw ka anw ka farafinna n'i y'a lajɛ mɔgɔw ye ala kira somɔgɔw minɛ n'i ye wurudi sira fɛn fɛn lajɛ kadiriya ko tijaniya i b'a ye bɛɛ b'u o siraw kɛ mais n'i y'olu jateminɛ olu ye kadiriyaw ni tijaniyaw ye nafilaw de farida tɛ par exemple ni mɔgɔ min ma tijaniya wurudi fo ka t'i sa i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni maa min ma kadiriya wurudi fo ka t'i sa mm. n'i siranna ala ɲɛ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ mm. mais mɔgɔ tɛ se ka seli i tɛ se ka sun mm. i tɛ se ka hiji n'i y'olu dɔ to yen n'i ye jaga to yen i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i ye seli to yen i kafiriyara donc olu minnu ye faridaw ye a fɔra ko k'o fana minɛ ala kira somɔgɔw mais mɔgɔw sɔnna u ye nafila minɛ mais mɔgɔw ɲinɛna farida kɔ souvent a tɛ fɔ ko ɲinɛ yɛrɛ fana mɔgɔw ma a dɔn donc en général a bɛ fɔ de ko kira ko a bɛ taa ka kuranɛ to yen ko a n'a ka sunna o fana bɛ fɔ o ye tiɲɛ ye parce que kira ka sunna ani kuranɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn cɛ maa si tɛ se ka kira ka sunna kɛ n'i ma kuranɛ kɛ wa mɔgɔ si fana tɛ se ka kuranɛ dɔn ka kira ka sunna dɔn n'i m'a minɛ mɔgɔ dɔ la kira tɛna se k'a fɔ n bɛ taa ka kuranɛ to yen n bɛ taa ka n ka sunna to yen ko kira tɛ mɔgɔ dɔ yira a ka kuranɛ bɛ minɛ mɔgɔ min na ani sunna bɛ minɛ mɔgɔ min na o la ni mɔgɔ min ko i ka lafiya i ka sɔsɔli yɛrɛ bɔ diinɛ la i ka gɛlɛya bɔ a la diinɛ tayɔrɔ o ye ala kira somɔgɔ ye mais u nan'a fɔ ko somɔgɔ ko t'a la o de la n ye kuma daminɛ ni adama ye ka jigin ka n'a bila fo nabilahi isa la ka na kira yɛrɛ la nin bɛɛ ye somɔgɔ kelen de ye du kelen de don tawurata jiginna yen ne injili jiginna yen ne zaburu jiginna yen suhufi ibrahima jiginna yen kuranɛ yɛrɛ jiginna yen ne o la a ma jigin du fila kɔnɔ o la an ka kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alahu taala y'a bonya ka tila ka bonya di a somɔgɔw ma a kɔfɛ mais kira somɔgɔw ma lafiya ala kira fatuli mm. komi an balimakɛ y'o de ɲini an fɛ mm. k'an ka o yɔrɔw de walawala silamɛw ye ni mɔgɔ min ye ala kira somɔgɔw lajɛ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ mm-hmm. tuma min na madinɛkaw y'u ka nafolow fara ɲɔgɔn kan mm-hmm. sanuw b'a la mm. warijɛw b'a la fɛn caman wɛrɛw b'a la madinɛkaw nana n'a ye ka n'a di kira ma ko an b'i ka kiraya sara ni nin nin ye nafolo ye so b'a la misiw b'a la ɲɔgɔmɛ b'a la an bɛn'i ka kiraya sara n'a ye kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yan'a ka kuma ala ye jibirilu bila ka ye ko a ka n'a fɔ a ye k'a fɔ ninnu ka nafolo tɛ u ka sanu tɛ n'o de la as'alukum alayhi ajran illal mawaddata fil qurba k'a fɔ n t'aw ɲininka aw ka foyi di n ka kira ma nafolo tɛ sanu tɛ misi tɛ saga tɛ ba tɛ ɲaamɛ tɛ Ɲaamɛ tɛ. ne ka kira mago tɛ nin si la fo dɔrɔn a ye kɛ n ka kira bɔnnaw fɛ o de ye kira ka kiraya sara ye o don kira yɛrɛ balolen ɲɛna ala ye nin wahayu jigi jibirila ye a nana di kira ma kira balolen ɲɛna jɔnni tun bɛ yen kira somɔgɔ min n'a y'u yira diɲɛ bɛɛ la o don o dɔ tun ye fatimatu zahara ye ali ibn abi talib hasan el hussein kira ye ninnu ne yira ne muhamadu somɔgɔw filɛ ninnu kanu de wajibiyalen don ninnu kanu de ye farida ye maa o maa ko la ilaha muhamadu rasulullah n jɛɲɔ ninnu de kanu ye farida ye ninnu de kanu ye wajibiya ye o la ni mɔgɔ min y'olu yɛrɛ lajɛ kira y'o minnu yira kɛnɛ kan ka tila k'olu sacogo lajɛ k'olu tunucogo lajɛ ni hijira n'i taara madina i b'a faamu ni maa o maa sera madina kira dayɔrɔ la i b'a dɔn ala kira somɔgɔw u kɛra cogo di hali ni histoire ma lakal'i ye e yɛrɛ bi i hakili b'i bila ka ko dɔ ɲɛɲini bon mɔgɔ tɛna se ka seli ten ka sun ten e yɛrɛ ka kira min ye seli ni sun d'e ma o kira kɔ kɛra cogo di e t'o dɔn bon mɔgɔ minnu nana ni diinɛ diinɛ dun sera anw ma siraw de fɛ kira yɛrɛ ma c'est à dire anw dun ni kira ma ɲɔgɔn ye mubasharatan directement ko kira y'a fɔ anw ye ko ala bɛ tan an y'a kalan mɔgɔw de fɛ bon mɔgɔ minnu nana o d'an ma olu dɔw dun yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ kɛra kira somɔgɔw fagabagaw ye bon mɔgɔ min sera ka kira somɔgɔ dɔ faga o bɛ se ka silamɛya ɲuman di mɔgɔ ma o bɛ se ka seli cogo ɲuman fɔ cogo o bɛ se ka sun cogo ɲuman fɔ silamɛw filɛ u bɛ kan ka ɲɔgɔn faga dugukolo yɔrɔ bɛɛ la bi n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw de bɛ bɔmu don u yɛrɛ la ka taa don misiri dɔ kɔnɔ k'a misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ faga e ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah nin fana ko la ilaha muhamadu rasulullah e bɛ taa bɔmu exploser u ka misiri kɔnɔ bon o ye diinɛ dɔncogo ani faamuyali min dira diinɛ la o y'o de ye bon ni kow ɲɛ dɔnna ni silamɛya histoire dɔnna o bɔmucila ninnu si bi dɔn mɔgɔ jɔnw ye a bi dɔn silamɛya jabajɛlen don ka bɔ mɔgɔ jugu bɛɛ ma silamɛya jaba jɛlen don ka bɔ mɔgɔ fagala bɛɛ ma silamɛya jaba jɛlen don ka bɔ terorisi bɛɛ ma kaba ala ye kira dan n'a ye diɲɛ i b'a fɔ ko kira ma maa si faga mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga an y'o dalilu di anw ni tubabuw sigira an y'o f'u ye u ko ko kira ka jaadiw ye mɔgɔ fagaw ye an y'a f'u ye kira ma mɔgɔ faga mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga kira nana ni diinɛ ye don min na n'a bɔra n'a ye kuluwo la a muso donna sedina aliyu donna diinɛ la kira ma busan ta maganka kelen kama a ma busan ta madinɛka kelen kama kira ko de ne ko ala ye kelen ye ne muhamadu ye kira ye ala ye n ci ka na aw ma aw ka sinji tugu aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw k'aw jogo ɲɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw ka balimayaw tugu aw ka kɛlɛlankolon dabila aw kana bin ɲɔgɔn kan nin ti bɛn an ka diinɛ kɔnɔ a ye boliw to yen jow tɛ se ka mɔgɔ dilan fɛn minnu ma ɲɛ u yɛrɛ u tɛna ɲɛ aw ye o n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen ni an ka kira nana olu walawala o de ma bɛn magankaw u y'a tɔɲɔ k'a bon ni gabakuru ye k'a kun sɔgɔ k'a tɔɔrɔ k'a ɲani k'a anbariko k'a ka san saba a ti dumuni kɛ mɔgɔ fɛ a ti ji min mɔgɔ fɛ ani mɔgɔ tɛ furu kɛ fo muhamadu mustafa nana maga yɛrɛ bila a faso dugu a wolola dugu min na ka taa madinɛ o ye tɔɲɔni dan ye donc kira de tɔɲɔna o de la kira bɔra maka a taara hijira kɛ ka taa madinɛ hmm. bon mɔgɔ min tɔɲɔna n'o y'i defa hmm. a y'i defa mɔgɔ min bolo o de y'a yɛrɛ faga e ye maramafɛn ta ka na ɲɛsin mɔgɔ ma hmm. k'i b'a faga a tigi dun b'a dɔn n'ale m'a minɛ i la k'i faga n'i y'a sɔrɔ i b'a faga o la o tigi tɛ fagalikɛla ye e de ye yɛrɛ faga su o de la mɔgɔw de wulila ka se kira ma ka taa k'u b'a faga u b'a ka ɲɛnɛmaya tiɲɛ kira y'i yɛrɛ defa kira tun bɛ sɔmi k'a fɔ yahudiyaw labɛnnen don ɲɔgɔn ma u bɛ kan ka na renseignement b'a bolo jifuw labɛnnen don u bɛ kan ka na kafiriw labɛnnen don u bɛ kan ka na o la kira bɛ wuli a b'u kunbɛn joona sani u ka na bin ale kan k'ale faga mhm. donc silamɛya ye defansifu de kɛ silamɛya ma deli ka ofansifu kɛ ka mɔgɔ faga mɔgɔ min n'a ni ni fagali man kan o de la u bɛ ka diɲɛ laban jihadi ani kira tun bɛ jihadi min kɛ olu ye jɛgɛjala ni baji ka jan ɲɔgɔn na parce que kira ma mɔgɔ faga an b'o de fɔ tuma bɛɛ mɔgɔw de y'u yɛrɛ faga mɔgɔw n'i ye badiri lajɛ kira u ye kira gɛn ka sahabaw gɛn u ka nafolo min tun bɛ kafiriw bolo kira taara sira da u ɲɛ k'o de minɛ u ko k'u tɛ o nafolo min di u ni kira ye kɛlɛ kɛ uhudu la o kɛlɛ ma i komi u ye badiri kɛ badiri ma diya u la uhudu la u ripɔsitera u seginna ka na ka na kɛlɛ kura kɛ kɛlɛ in bɛɛ kɛra ten de mɛ k'a fɔ kira wulila ka taa bin mɔgɔ dɔ kan n'o kun don a tun b'a daminɛ ni kɛlɛ ɔ mɛ sisan terorisi ninnu b'a daminɛ de ni bɔmuci olu b'a daminɛ ni marifaci de ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw kan tigɛ k'a bɔ tele la ka imaji bila diɲɛ bɛɛ k'a ye ka tila ka Alahu akibaru fɔ a tigiw su kunna n'o kɛra silamɛya bɛɛ bɛ kɛ ɲigintɔ fɛn ni i yera ka ban dɔrɔn k'i ye silamɛ dɔrɔn bɛɛ siran i ɲɛ bɛɛ b'a mabɔ i la i yɛrɛ bɛ siran souvent k'i ka silamɛya yira walima ka silamɛya sawura da yɛrɛ kan n'i ma farati i bɛ taa kaso la walima i bɛ problème dɔ sɔrɔ surtout i b'aw ka nin jamana ninnu kan bon k'a sɔrɔ silamɛya yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen o n'i taara silamɛya duguw la ne y'o de exemple di iran filɛ nin ye iran kɛra silamɛ jamana ye ayatollah khomeini de ye iran kɛ silamɛ jamana ye a b'a kɛ silamɛ jamana ye don min na shah d'iran de tun bɛ yen o y'a sɔrɔ iran gulɔ bɛ min yen a ka hakɛ to jɛnɛya min bɛ kɛ a tɛ kɛ ameriki gulɔ min tun bɛ min iran a tun tɛ min diɲɛ dugu si la jogo juguya bɛɛ tubabuw tun bɛ wari de b'u kun ka taa vakansi de kɛ iran ala kota kama mɛ ayatollah khomeini wulila ni révolution ye dɔɔni dɔɔni mm. ka mɔgɔw waaju mm. a ma atanta kelen kɛ iran a ma bɔm ci a ma mɔgɔ ta otaji la a ma marifa ci a ye waajulu de kɛ ala ko tan kira ko tan a ye jogo ɲɛ silamɛw a ye tugu ala kɔ faama nana dɔn nin min kan ka min labɛn n'i ma farati a bɛ n ka fanga cɛn faama y'a gɛn a taara iraki a taara iraki u ye faamaw su ka bil'a la yen fɛnɛ a nana i yɛrɛ sɔrɔ faransi yan f'a nalen faransi ka wagati kɛ yen a ye san duuru kɛ yan a ye wagati minnu kɛ a bɛ lɛtiriw sɛbɛn a bɛ kasitiw labɛn a b'a bila ka taa iran mɔgɔw yɛrɛ dusukun nana lamin n'a kanu ye k'a fɔ nin b'anw ka hɛrɛ de fɛ jama de farala ɲɔgɔn kan o la dɛ ko n'ale tɛ u ti maa si fɛ a yɛrɛ y'a dɔn jama kɛra n fɛ a ko faama ma o de la ne bɛ na nin don nin ɛri n ka avion bɛ jigin aéroport la o k'a sɔrɔ i ye iran minɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ye cɛ ye n'i b'a fɛ k'i ka dugu kɛ silamɛ jamana ye e de bɛ mɔgɔw la convaincre mɛ mɔgɔ n'i ye mɔgɔ la convaincre ni marifa ye ni marifa tɛ yen don min na a bɛ kafiriya o de la iran b'a cogo la halisa a silamɛ jamana de lahara bɛ se k'a to ten parce que dusukun de donna kumarekuru b'i kuru dusukun t'i kuru ni dusukun donna ko la a banna mais n'i ye mɔgɔw don ni marifa ye marifa de jɔlen don kunna bamuru jɔlen don ni bamuru taara dun ni marifa taara dun u y'anw ka jamana kɔrɔnfɛla minɛ muso bɛɛ y'i datugu mais u kɔ don muso bɛɛ y'a lankolon bila o de kɛra mali nord bɛɛ y'a ye tele la tubabuw y'a bɔ ko bon ko u kun kɛlen don ka mɔgɔw degun de mais dɔw yɛrɛ ko bon anw ka diinɛ kun ye nin nin daga n'u y'an don a la anw bɛ to a la ten mais o ye olu ka hakili de mais minnu y'a bila jalaki se ka da u kan parce que a kun kan ka ɲɛf'u ye de bil hikmati wal maw'izatil hasana i bɛ kuma fɔ mɔgɔ ye fɔcogo la min ye ko dɔ ye aw yɛrɛ ko bamanankan na n'i ko mɔgɔ ma misi i y'a tigi dɔgɔya dɛ n'i ko sisan karisa e ye misi de ye a b'a fɔ i bɛ n neni wa mais ni ne ko karamɔgɔkɛ e ye jetura ye i yɛrɛ b'i kama wɛrɛ i b'a fɔ aa tiɲɛ na nin bɛ ka mabalima bi misi dun ni jetura a bɛɛ bagan de a bɛɛ fɛn kelen o la mun bɛ kuma ɲɛ dɔrɔn a fɔcogo mun b'a tiɲɛ a fɔcogo mais n'i nana ni mɔgɔw fagali ye ka mɔgɔ dɔ minɛ k'o kan tigɛ ka la ilaha illallah fɔ o kan tigɛtɔ ka allahu akbar fɔ tubabuw bɛ silamɛya ye cogo di

Parce que Shah ye min kɛ masakɛya la Shah dɔrɔn tɛ Shah fa a mɔkɛ mɔkɛ mɔkɛ a ka ca ni san ba kelen ni kɔ olu de ye roi ye Iran san ba kelen ni kɔ o ye royaume na bon nin ka wagati kunkurunin dɔrɔn a ye royaume in ban pewu ka iraniyanw ka nafolo bɛɛ b'u tɛ ka tila k'a f'u ye ni san bi saba y'a sɔrɔ yɛlɛma ma kɛ révolution b'a cogo la hmm. ko fo lahara iran bɛ to a cogo la a ti yɛlɛma o san bi saba tɛmɛna ɔ u ni tubabuw bɛnnen filɛ nucléaire ko ni diɲɛ ko bɛɛ la bi mɔgɔw kɔnɔ u bɛ bin yɔrɔ yɔrɔ u wulila yen bon ne bolo silamɛ jamana bi kɛ ten iran muso bɛɛ b'a kun datugu ka sɔrɔ busan tɛ busan tɛ irankaw b'u ka eh, bitigiw datugu ka taa seli misiri la ka sɔrɔ polisi ma na mais ah, n'i taara saudiya la par exemple pour que mɔgɔw ka taa misiri la fo polisiw de ka na ka na datugu jagoya mais o tɛ yen mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn an kan ka nin kɛ c'est à dire n'i ye mɔgɔ don diinɛ la n ka kuma bɛ mun kan kira ye cɛw don diinɛ la ni mun ye waajulu kɛ ɛ ne filɛ yan bi ne sigilen b'aw ɲɛkɔrɔ yan ne ma dɔ jagoya na yan bi marifa ma mɔgɔ si yan muru ma mɔgɔ si yan o bɛ se ka laban ɔ mais ni fatamadi ko n'i ma na an ka nin ko in na n bɛ nin k'i la aa hali n'a tigi nana a tɛ na ala ko la o la dɛ a bɛ kɛ ko gɛlɛnba de ye o kɔfɛ voilà bon fo o de ka faamu diinɛ kɔnɔ ni mɔgɔ min ye ɲinini kɛ dɔrɔn o la i bɛ diinɛ source dɔn n'i ye iran diinɛ jateminɛ a sigira mun kan mm. a sigira kira somɔgɔw de kan mm-hmm. kumeni yɛrɛ sirifi don o tɛ a tugura ahalulibetiw de kɔ mm-hmm. ala ye minnu sanuya ne y'olu fɔ aw ye n ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko kira ka kiraya sara de y'olu kanu ye mm. o de la an ka kuma tigɛra o yɔrɔ de la ka walawalali di mm. n'i taara madinɛ i dabali bi ban kira somɔgɔw bɛ min u bɛ min kira yɛrɛ ye minnu ladon ani kira kɛra minnu fɛ ani kira ko ni minnu tɛ silamɛya ti ɲɛ ne kɔfɛ ka tila k'olu ban cogo ye fatumatu kaburu ti yɔrɔ dɔ madinɛ dɛ dɔw b'a fɔ ko bon ko da kan ka de olu kan wa d'accord da bi de fɛn de kan ala ko da ka de min kan kira ko da ka de min kan mais ala ni kira kɔfɛ ni mɔgɔ dɔ ko ko da de nin kan aa o ye kabakoba ye dɛ diinɛ kɔnɔ dɛ ne bolo diinɛ sariya bɛ minɛ ala la ani kira ni da bɛ de ko kan a bɛ fɔ ala ko i da de i b'i da de kira ko i da de i b'i da de mais ala ko tiɲɛ lakali kira ko tiɲɛ lakali o tɛ se ka dogo dɛ ni maa o maa taara i b'a dɔn juguya bilen de kɛra ala kira somɔgɔw la fatumatu kaburu ti dɔn madinɛ mais n'i ye ɲininkali k'a la i b'a ɲɛdɔn a kaburu tɛ yen fiyewu bon min ye kira denmuso ye kira tun bɛ wuli k'i jɔ danfɛn kelen min ye dugukolo kan jibirila tun bɛ na jibiri a bɛ na ni wahayu ye kira ma deli k'i jɔ jibiri min fɛ a y'a ma kɛ jibirila tun bɛ na ni ala ka wahayu ye a bɛ kira sɔrɔ cogo min na kira b'a lamɛn ten mais ni fatimatu zahara tun bɛ na kira tun bɛ wuli k'i jɔ a sen kan fatima a tɛ wuli k'i jɔ a sen na dama dɛ ni fatima nana ka kira sɔrɔ sigiyɔrɔ min na kira b'o bila ka fatima sigi yen k'i sigi sigiyɔrɔ la pour que k'a yira mɔgɔw la ne de y'a fɔ ye ko ala ko n ko ninnu kanu ye farida ye wa ne yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ b'a yira aw la aw kan ka min k'a fɛ ɔ mais ni kira fatura n'olu bɛɛ tununa kan a tɛ se ka ɲa i bɛ sedina aliyu ta ale t'i n'a fɔ dɔrɔn kira somɔgɔ don dɔrɔn mm. hali fatimatu ka bonya tɛ dɔrɔn ko kira so den don k'a ye nin bonya sɔrɔ mm. la jogo mm. ani danbe ani ka ko to kira ta la mɔgɔ si m'a ye ko fatima ye ko dɔ kɛ silamɛya kɔnɔ min ti bɛn n'a ye kumasuli se kira ma depuis fatima balola ka s'a ka furu ma fo ka taa saya s'a ma mɔgɔ tɛ se k'o lakali bɛɛ y'a fɔ fatima kun bɛ nin jogo belebeleba ninnu de kan donc a y'a fa bonya ni jogo min ye ala fana y'u sara n'o sarala ye o de la i b'a ye a cɛ aliyu kira y'a fɔ ni ni ali yɛrɛ tɛ ni ali ka npanmuru kun tɛ ko silamɛya kun ti jɔ ma dogo silamɛya la n'i ye aliyu lajɛ silamɛya la dɔrɔn i b'a fɔ ko badara aliyu bɛɛ b'o de fɔ badara aliyu mais badara kɔrɔ ye jumɛn n b'a fɛ ka mɔgɔw de ko f'i ye silamɛya ko ko mɔgɔ minnu kanu ye wajibi ye u bancogo ani u dun ye baara min fana kɛ a b'i n'a fɔ a t'i n'a fɔ ten ala ko dɔrɔn a ye tugu u kɔ o dɔrɔn tɛ u ye baara min fana kɛ o ka bon badara aliyu lajɛ a tɔgɔ de dara ko badara parce que badiri don a ye min da cɛw kan sahaba bɛɛ jɛra ka kafiri bi wolonwula de faga mais ali kelen ye kafiri bi saba ani duuru de faga et puis sahabaw yɛrɛ tun b'a fɔ ko n'i nana n'i ye su dalen ye ale ye min faga o bɛ dɔn ka bɔ su tɔw cɛ parce que a ka bamuru tigɛ nɔ ani tɔw ka bamuru tigɛ nɔ tɛ kelen ye n'a b'i tigɛ a ti yɔrɔ dɔ tigɛ ka dɔ bonya ni dɔ a b'a bɛɛ de dama kɛ donc sahabaw yɛrɛ ko olu tun bi ali ka bamuru nɔ dɔn ka bɔ bamuru tɔw cɛ zulfaqar o de kosɔn i b'a ye badiri kɛra ten uhudu kɛra ten uhudu yɛrɛ don kitabu b'a lakali k'a fɔ bɛɛ bolila ka kira to f'ale kelen k'o don de bamuru jiginna ka bɔ sankolo la hmm? ko la seifa illa la fata illa ali hmm. wala seifa illa zulfaqar ko cɛ tɛ yen bi ni ali kelen tɛ bamuru yɛrɛ tɛ yen hmm? n'a ka zulfaqari tɛ nin baara bɛɛ kɔfɛ ali ye nin bɛɛ kɛ handaki don cɛ y'i kali ko ale bɛ silamɛya ban pewu n'o ye amru bin abdul udi a tun bɛ maga parce que ale ma na badiri la a ma na uhudu la a kun ma sɔn ka na parce que bɛɛ b'a dɔn n'a nana kɛlɛ o kɛlɛ la a ma deli ka taa kɛlɛ la n'a ma gaɲɛ kɛlɛ min na a ni cɛ ma deli ka baari ta n'a ma cɛ min bin kaba a wolola kamalen ma s'a la a filan ma s'a la a kɔrɔ ma s'a la a dɔgɔ ma s'a la amru bin abdul udi kɔni tarikuw y'a lakali a y'i kali maga a ko ni ale ma na ni muhamadu kunkolo ye ka silamɛya ko ban ko ale y'a musow bɛɛ haramu a y'a denw haramu a ye magan to haramu a ti sunɔgɔ magan tugun a ye kumaba fɔ mais kɛlɛ in juguyara u farala ɲɔgɔn kan kafiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ahazabu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a fɔra o de ma ko ahazabu jamakulu ka kɛlɛ jamakulu jamakulu bɛɛ ɲɔgɔn wele kafiri fɛn fɛn bɛ maga n'a entourage la a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que ka diinɛ ko ban pewu kira y'a kibaru mɛn k'u bɛ na de aa kira jɔrɔla kira ye sahaba wele ko an b'a kɛ cogo di salman al farisi ko ko ale bi cogo min dɔn a la n'u sera k'o kɛ u bi sɔn ka kisi ko kɔrɔlen ni kɛlɛ bɛna bin olu kan iran jamana kan ale ye iraniyɛn de a ye kira mankutu de kalan tawurata ni injili kɔnɔ k'a fɔ ko kira dɔ bɛna bɔ ijazi yan fan fɛ a taara madinɛ o la u y'a minɛ k'a kɛ jɔn ye sira la ka taa feere madinɛ don fɔlɔ min na n'a ye kira ye hmm? ka kiraya tamaserew y'a la hmm? parce que ale y'a kalan k'a bɛ cogo min na hmm? a ye kira tɛmɛtɔ de ye don la dɔrɔn a sirila ka bin a ka patɔrɔn ka baarakɛminɛn minnu b'a bolo bɛɛ binna ka bɔ a bolo a nana ko e de ye kira laban in ye dɛ ko yalima n bɛ se k'i kɔ lajɛ a fɔra kiraya tanpɔn min bɛ yen n k'a lajɛ n'a bɛ yen Hmm? kira o tanpɔn yir'a la hmm. a y'i da tur'o la k'o anbarase o don de a donna silamɛya la a ka patɔrɔn y'a gɛn k'a fɔ a kana se kira fɛ yen kira ko a ka patɔrɔn bɛ mun de fɛ pour que ale b'a a san k'a bɔ patɔrɔn bolo patɔrɔn ko ko nakɔ ni kira sera k'o d'ale ma tamaro nakɔ kira ye tamaro kolo dan nakɔ in na a yɔrɔ bɛɛ la ka dugawu kɛ ala y'a bɛɛ falen hali bi n'i taara madinɛ a nakɔ tamaro bɛɛ kira yɛrɛ de y'a turu donc o salimani farisi de ko kira ma ko ne bɛ min dɔn o ye ni kɛlɛ tun bɛna bin anw kan anw bɛ dingɛ sen k'an ka jamana lakori n'an ye dingɛ sen n'an ye jamana lakori o la jugu mana na a don bɛ gɛlɛya bon en général an bɛ yɔrɔ dɔ walawala sabaw ka hakilina di fɛnɛ kira ma o t'i n'a fɔ sabaw bɛ ko dɔn ni kira ye la o ye kira b'i ɲaga u la o ye diyagoya de n'i ni mɔgɔw bɛ jɛ la n'e kelen y'a bɛɛ kɛ a bɛ kɛ jɛ lankolon de ala b'a fɔ a ye to k'u ɲininka o la hakilina dɔ bɛ e la n'i ka hakilina ni min ta bɛnna i bɛ baara kɛ n'o ye o la o tigi fɛnɛ bɛ bonya sɔrɔ i kɛrɛfɛ o la salman ye kuma min fɔ o de tun bɛ kira kɔnɔ mais kira tun m'o dankɛnɛmaya o ye mun ye dingɛ tigɛ i ka madinɛ lakori o yɔrɔ bɛɛ la kira ye dingɛ tigɛ ka madinɛ lakori kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasalam a yɛrɛ farala sahabaw kan u ye dingɛ tigɛ ka madinɛ bɛɛ lakori kira yɛrɛ farala sahabaw kan ka dingɛ sen kɛ u ko a k'a bila cogo cogo a ma sɔn ala ka se diya ni gɛlɛya di amina tuma min na u ye dingɛ sen amuru bin abdul ud hmm. a jamana hmm. a kafara u farala ɲɔgɔn kan ka na hmm. ka ca ni maa ba caman kira ni sahabaw kun ka dɔgɔ a don jama kun man ca mɛ o don jama man ca silamɛya la mɛ silamɛw sera ka baarabaw kɛ jama cayara silamɛw bɛ ka mara fan bɛɛ fɛ kabakoba don o y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ kɔnte alikaba la kelen fila de alikaba yɛrɛ tɛ silamɛw bolo mɛ silamɛw sera k'u yɛrɛ défendre k'u ka diinɛ kɔlɔsi nin de kosɔn amuru bin abdulwudu ni jama nalen amuru ko k'ale ka layidu ti tiɲɛ ale y'a fɔ ale bi muhamadu kunkolo di makankaw ma gulɔ bi min muhamadu kunkolo kan ale bi lafiya makanka bɛɛ bi lafiya ni muhamadu wa ale t'o layidu in kɔrɔtɔ dɛ a ye so ta dingɛ tigɛlen kalatigiw bɛ yen n'i bɛna tɛmɛ dingɛ in fɛ u b'i bon k'i faga a ye kalatigi in bɛɛ evite ka don dingɛ kɔnɔ ka bɔ n'a ka so ye ka n'i jɔ kira ni sahabaw la sahabaw ko k'a jɔlen olu la k'a kɛra i b'a fɔ olu dusukun ka b'u da fɛ jatigɛ bolo parce que u b'a dɔn n'a ɲɛ n'a ɲɛ ni ɲɛ kɛra n'a ye i bɛ taa lahara nin yɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ a nana a ko ko jɔn da b'a la ala ye kelen ye jɔn dalen don a la k'a fɔ muhamadu ye kira ye jɔni bɛ se k'a fɔ yan nɔ la ilaha illallah n k'a mɛn n tulo la sisan n'o tigi bɛ yan o ka na o k'a fɔ n jɔlen ɲɛna sahaba bɛɛ y'i da de mɔgɔ ma kun ali b'a fɔ k'a bɛ wuli kira b'a fɔ ali ma k'a k'a sigi pour que a k'a dɔn limaniyatigi yɛrɛ yɛrɛ bɛ min ko in kan ka kalifa jɔn na ne kira kɔfɛ o bɛ mɔgɔ ti kuma sabanan in la aliyu wulila ni zulfakari o de tun ye ali ka bamuru ye da fila b'a la a foto bɛ n kun n bɛ tila k'a yira o zulfakari ali wulila n'o ye ali ko a ma i ka wele jaabibaa nana ana lezi sammatini ummi haidaratun

ne de ba ye n tɔgɔ da ko hayidaratu hayidaratun kɔrɔ de ye waraba mana dimi n'i ye wara den jogi walima i ye wara den faga wara ɲɛna ni wara dimina ka farikolo min da o kuma a den fagalen a ɲɛna a bɛna a tajuru sara wagati min na a bɛ fɔ wara ma o kuma de ko hayidara donc dɔw ko ko wara da nɔrɔkɔlen jeli la k'a bɛ fɔ a ma o kuma ko hayidaratu donc ali ye nin fɔ ka kafiri lasira parce que a bɛ fɔ silamɛya la ko waso man ɲi tiɲɛ don yɛrɛfɔ ye haramu ye mais ni ala ka diinɛ bɛ kɔrɔta yɔrɔ minnu na yɛrɛfɔ bɛ daga ye o de la ali y'a yɛrɛ fɔ yan ko n ba ye n tɔgɔ da hayidara o ye tiɲɛ parce que ali fitinin a n'a ba taara kungo kɔnɔ ba taara dɔgɔ kari la o ye musoba bɛɛ i ye den o den ko mɛn k'o kɛra koba ye i b'a sɔrɔ ba ɲuman de b'a la ba min tun bi sɔn jɔnya ma muso muso c'est à dire ba min tun bɛ sɔn jɔnya ma fa ye ba tun bɛ ka di fa kɔrɔ voilà donc muso o muso ma kɛ ten olu den tɛ se ka mɔgɔ foyi kɛ ale ba ale ba tun bɛ taa dɔgɔ de kari kungo kɔnɔ a bɛ na tobili k'a la ali ba de tun bɛ t'o kɛ alahu akibaru musoba tulo b'a la donc ali ba tun bɛ t'o min kɛ don dɔ la de a ba taara dɔgɔ kari la a ye ali fitinin sigi ka taa dɔgɔ kari yiri la dɔgɔ karilen yanni ale ka segin miniyan dɔ nana k'a bɛ ali kunu aliyu fitininama a ma tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan a ye mm. miniyan minɛ n'a bolo ye mm. a sigitɔ a sigilen de don fanga min b'a la bamanan ko su min bɛ diya depuis a fitiri a bɛ dɔn mm. ale y'i bolo ja miniyan in kan na fo k'a bolo bɔ miniyan tɔn fɛ miniyan dun fanga ka bon ka miniyan gosi dugu la k'a faga a ba nana sɔrɔ miniyan in b'a bolo i b'a fɔ jurukisɛ a bɛ ka tulonkɛ a la a ba y'a da la o don ko hayidara ma deli ka min ɲɔgɔn ye n y'o ye ɲɛ la donc ni kɛlɛ tun bɛna bun kuma o kuma ni kɛlɛ bɛna juguya kuma o kuma ali tun b'a dabɔ a kama a b'a fɔ ne de ba ye n tɔgɔ da hayidara n'o fɔra dɔrɔn kafiriw b'u tiɲɛ tila dɔ b'a fɔ ko kuma ni kɛlɛ gaɲɛ cogo t'an na jaa ali bi kɛnɛ kan n'an y'a dɔn an kun tɛ na a y'an ka nafolo ni n sara n ka wari dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan a k'a tila nin cogo la n b'a dɔn an ti bɔ nin na walima dɔw bɛ kɛlɛ yɛrɛ bi ali kɛlen ka nin fɔ cɛ ye amuru bin abdul wudi amuru bin abdul wudi yɛrɛ y'i yɛrɛ bɔ kɛlɛ a ko ali ko ne ye mɔgɔw wele ne m'e wele
a sira o
mais ali ko a ma e m'a fɔ ko kira n'a ka jama wa a ko ko ne ko kira n'a ka jama mm. mais ko e fa abu tɔlibi mm. o ni ne tun ye teri ye makan a kɛra o ye wa awɔ ɔ ko maa bi kɛlɛ k'i terikɛ den fɛ wa ah, ah. Ah, ali ko ko kuma min ka fɛgɛ nɛn kan n'a ka girin mizani kɔnɔ n'o ye la ilaha illallah mamadu rasulullah o fɔ de b'i ni ne kisi bi n'i m'o fɔ i farikolo bi i kunkolo b'i farikolo kɔnɔ duguma a ko ali ma n bɛ sa n t'o fɔ n ti fila fɔ dɛ ni n ka kafiriya n ti n t'o fɔ fiyewu o de la silamɛ nafiki k'u ka bɔ ala ye ni nin kafiri n'i t'a la dɔrɔn bɔ a la wa n'i b'a kɛ a kɛ i bɛ i bɛɛ di silamɛya ma walima i b'i bɛɛ bɔ a la o ka di ala ye mais i dɔ dilen i dɔ bɔlen a ye fɔ de ma ko munafiki ala ko innal munafikina

olu fana kafiri fana b'a la k'a ye ali faga hali mɔgɔ t'u ye gɔngɔn gɔngɔn min ka jɔ wagati min na aliyu nana n'a kunkolo ye ka n'a bila ala kira senkɔrɔ ala kira wulila k'i jɔ o la k'i bolo banba ali kan a ko ni n tɛ siran kerecɛnw ye min fɔ isa la k'a kɛ ala den ye hmm? ali ne tun bɛna mankutu fɔ i la min b'i bonya kosɛbɛ mais ali e wasara hmm. dɔribatuka i ka bamuru ɲɛ kelen azam min ibadati sakaleni a ka bon ni jinɛ ni adamaden ka bato ye yanni yomali kiyamati don cɛ i ye bamuru ɲɛ kelen min kɛ amuru la k'a kunkolo tigɛ ka ne kira lafiya bi o ka di ala ye ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye ni jinɛ ni adamaden ka bato ye
a bɛ ten walahi a bɛ ten hayidara nin yɔrɔ de la ala ka si jan ni kɛnɛya d'i ma sahabaw bɛna ali ɲininka ko mais k'i ni amuru ka kɛlɛ kɔnɔ an ye kabako dɔw y'a la Hmm? c'est à dire halisa ali jogo mɔgɔ caman b'a fɔ anw ye ko an ka wajuli caman bɛ boli ali kan ni mɔgɔ min ye ali kalan i tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ni ali tɛ ayi ali ka bonya bɛɛ bɛ dɛn kira de ka bonya la ali ka bonya kira ka bonya kɔrɔ o ye miseli su baji la
mais a sɔrɔla ni jɔn ye kira kanu ani kira ka baara o de y'a d'a ma an bɛ kira de fɛ wa ni kira ko an ka kɛ min fɛ an bɛ k'o de fɛ an ko ala ala de ko kira an tugura kira kɔ ko ala ko an ka tugu a kɔ o kira fana ko an ka tugu min kɔ an tɛ dɔwɛrɛ ɲini dɛ
o de la nin don na u b'a ɲininka ko ali ko wagati min na e ye amuru bɔ ka bin an y'a ye i k'i sigi a kan kuma dɔ la i bɛna a kunkolo tigɛ i tilala ka wuli ka bɔ a kan k'i y'o kɛ mun na i y'i kɔ don a la yɛrɛ ka taa f'i tilala ka segin de ka na a kunkolo tigɛ ali ko ko n y'a bɔ ka bin wagati min na ne tun bɛna a kunkolo tigɛ a y'a daji de tu n ma o la ne dimina a kɔrɔ o dimi kun ye ne yɛrɛ ka dimi de parce que a y'a daji tu n ma o ma bɛn n ma ni n tun y'a faga o kuma dɔrɔn n y'a faga ni n yɛrɛ ka dimi o la silamɛya ka dimi tɛ n'i dun ye mɔgɔ faga ka sɔrɔ silamɛya kama tɛ ka hadamaden kelen ni bɔ a b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga n'i ye mɔgɔ kelen faga ko o b'i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ de faga i ye kira bɛɛ faga i ye nabi ɲuman bɛɛ faga k'a daminɛ adama la fo bi maa o maa bɛ na diɲɛ kɔnɔ e y'a bɛɛ faga ni kelen ni kelen ni bɔ man ɲi dɛ ni bɔ man ɲi ala k'an kisi a ma o de la sedina aliyu ko k'ale y'a sigi a kan a daji tura ale kan ale wulila ka bɔ a kan parce que n'ale tun y'a faga dɔrɔn ale y'a faga a yɛrɛ de kama o la k'ale y'a to yen ale dimi dalen ale mɔnɛ bɔlen a ye daji min tu ale kan o dimi taara k'ale sɔrɔla ka segin ka na a kunkolo tigɛ ni ala ka dimi ye kafiri don bɛna a faga mais ale tun bɛna fagali min kɛ daji tulen ale kan n'ale tun y'a faga o nɔgɔni fɛ ale tun tɛna faga kafiri don dɛ ale tun b'a faga de ko a y'a daji tu ale kan ɔ mɔgɔ min y'a daji tu ale kan n'ale y'o faga ale y'o faga yɛrɛ de kama ale m'o faga ala kama ale ti mɔgɔ si faga fo ala k'o min ka faga kira k'o min ka faga nin kɛra gazuwatul azabi la n'a fɔra a ma kandaki dingɛ jahadi kira gayina la ni ali ka banmuru ye o n'a ɲɔgɔnna caman n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an ti bɔ yan k'a yir'i la dɔrɔn mhm. ala kira somɔgɔw minnu ye nin bɛɛ fɛnɛ kɛ mhm. a ti komi dɔrɔn somɔgɔ gansanw don mhm. faama bɛ na dɔrɔn a b'a somɔgɔ ta ka bila mɔgɔw kunna nin ye ne somɔgɔ ye ni ni ni ne tɛ yen o bɛ bila bɛɛ kunna faamaw b'o kɛ diɲɛ laban faama bɛɛ b'o kɛ u b'a dɔn fɛnɛ capacité t'a la fanga t'a la mais kira ma ali bila mɔgɔw kunna ten dɛ ali ye baara min kɛ sahaba bɛɛ bɛnn'a kan ali bɛ dɔnni kɛ n'an bɛɛ ye ali bɛ kodɔn n'an bɛɛ ali bɛ kuranɛ dɔn n'an bɛɛ ali siranna ala ɲɛ n'an bɛɛ badiri don mɔgɔ fɔlɔ min y'a ka kafiri faga ko ali de don ale de fɔlɔfɔlɔ kafiri kun tigɛ badiri bon n'i ye dɔnni yɛrɛ fɛnɛ lajɛ a ka dɔnni bɛ bɛɛ ta ɲɛ par exemple yahudiyaw bɛ na don la ka na sɔrɔ umaru bɛ kalifaya la ka umaru ɲininka hmm. ko ni umaru sera k'a jaabi olu bɛ don silamɛya la hmm. ni umaru ma se silamɛya nkalon ye hmm. ko bɛɛ k'u seereya umaru ko k'u ka na ni ɲininkali ye ko umaru ma ko fɛn jumɛn ti ala bolo

zindiku de ye aw ye diinɛ tiɲɛnaw a ye taa ka bɔ ne kɔ ali ko k'u kana taa k'ale b'a jaabi dɔn umaru ko ali k'a jaabi ali ko fɛn min tɛ ala bolo n'o b'an bolo o ye den ni muso ye ani fa ni ba o b'anw bolo o tɛ ala bolo fiyewu wa ala tɛ se fɛn min na fiyewu o y'a ka jɔn tɔɲɔni ye ala tɛ se kiti banna o kiti banna donc o n'a a ɲɔgɔnnaw a bɛ i n'a fɔ sahaba dɔ bɛ yen uzefatul yamani aw caman y'a tɔgɔ dɔn kira ye munafikiw tɔgɔ fɔ ale de ye k'a fɔ nin ye nafigi ye nin ye nafigi ye sahabaw tun bɛ to ka taa ale ɲininka k'est ce que kira ye n tɔgɔ fɔ nafigiw kɔntitɔ o uzefatul yamani don la ale ni umaru bi bɛn umaru b'a ɲininka ko hɛrɛ sira wa e a b'a fɔ umaru ye k'ale sira bi ale ka dugu jɛcogo bi k'ale tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɛ fiyewu ko fɛn fɛn tɔgɔ tiɲɛ ale t'o fɛ ko wa fitinɛ ka d'ale ye a ti tiɲɛ fɛ wa fitinɛ ka d'ale ye wa fɛn b'ale bolo o ti ala bolo wa ko fɛn b'ale bolo dugukolo kan o ti danfɛn fiyewu ko fɛn dɔ b'ale bolo dugukolo kan k'o fɛn ti danfɛn wa ko n'ale bɛ seli ale bɛ seli bi a tɛ seliji ta aa umaru ko uzefa o tuma i kafiriyara de wa mun de donni umaru dimin'a kɔrɔ umaru taara umaru ni ali bɛnna sɛdina ali ye umaru diminenba ye ali ko a ma ko umaru e dimina mun na umaru ko ko uzefa de ye kuma fɔ n ye bi min ye n dusu kasi ko n y'a ye n ko a ma n ko hɛrɛ sira wa a ko k'ale ka dugu jɛcogo bi k'a ti tiɲɛ fɛ fiyewu ali ko k'o tɛ kuma jugu ye dɛ n tɛ tiɲɛ fɛ kɔrɔ b'o la umaru ko k'o kɔrɔ ye mun ye ɛ n ti tiɲɛ fɛ umaru e yɛrɛ ti tiɲɛ fɛ mɔgɔ si ti tiɲɛ fɛ umaru k'o ye mun kuma ye an bɛɛ tɛ silamɛya la an tɛ silamɛya tiɲɛ fɛ ali k'o tɛ ala ko wa jaat sakaratul mawti bil haqq ala ko ni saya bɛ na an ma saya bɛ na ni tiɲɛ ye wa saya bɛ kɛ saya ye tiɲɛ ye mais jɔnni bɛ saya fɛ o ma a bɛ fɛ k'a fɔ a ti tiɲɛ fɛ a ti saya de fɛ a ka kuma kɔrɔ de n'o tɛ kira ka sahaba a bɛ se k'a fɔ a ti tiɲɛ fɛ cogo di? kɔrɔ de bɛ kuma ɔ k'a ko k'a bɛ fitinɛ fɛnɛ fɛ fitinɛ de ka d'a ye ali ko ko kɔrɔ b'o fɛnɛ la fitinɛ ka di n ye o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye o

par exemple u nana ni muso kɔnɔma dɔ ye umaru ka kalifaya tile k'a ye jɛnɛya kɛ umaru ko ko ka taa farala kɛrun parce que n'i ye jɛnɛya kɛ i furulen kɔfɛ dalilu jɔlen i kan muso yɛrɛ y'a seereya k'a fɔ a y'a kɛ a kan ka farala kɛrun bon ko ka taa farala kɛrun u y'a minɛ k'u bɛ taa n'a ye hmm. u ni ali bɛnna k'aw bɛ taa min k'an bɛ taa fara la kiri ko est ce que muso kɔnɔma tɛ o ko awɔ hmm. ko jɔni de y'aw bila la ko umaru an ka taa a fɛ yen u taara umaru fɛ ali ko a ma ko den min b'a kɔnɔ dun umaru n'o y'a sɔrɔ muso in ye jurumu kɛ mais den ma jurumu kɛ n'i taara a bon sɛ i b'a den faga ko yalima o kan ka kɛ wa umaru ko ko ayi ɔ ko i b'a to yen n'a jiginna wagati min na i b'a n'a ka ni sariya min kan ka boli a kan o bi boli o n'a ɲɔgɔnna caman hali u nana ni fatɔ dɔ fana ye k'o fana ye jɛnɛya kɛ umaru ko ko k'o fara la kiri ali ko ko ala kira ko ko kalimu wulilen don ka bɔ fatɔ kan ani sunɔgɔbagatɔ ani mɔgɔ kirinnen hakili tɛ fɛn fɛn na u ka jurumu tɛ sɛbɛn kalimu wulilen don ka bɔ fatɔ kan ala t'u ka jurumu sɛbɛn a ka ca

fa wɛrɛ ɲini den na u taara kalifa fɛ yen a don umaru kelen bɛ kalifaya la aa umaru ko muso ma k'i ye jɛnɛya de kɛ dɛ muso ko ko walahi ale ma jɛnɛya kɛ a b'a la k'a da a ma jɛnɛya kɛ a cɛ dun ko ko kalo wɔɔrɔ sariya bɛɛ nana u ye balimaw ɲininka bɛɛ ko ko kalo wɔɔrɔ de furu filɛ nin u ko ko ka taa seyidina ali nɔfɛ ka na ali nana hmm? c'est à dire n ka kuma in bɛ min nɔfɛ dɔrɔn k'a yira kira somɔgɔ ye ali ye hmm. o dɔrɔn tɛ quoi ala ye fɛn dɔ de bila du dɔ kɔnɔ hmm. ali y'o duden dɔ de kira ka dukɔnɔmɔgɔ don donc dɔnni ni jahadi ani silamɛya baara olu de bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye n ko depuis adama na a bɛ du kelen de kɔnɔ ka jigin fo sisan nin kosɔn ali ko ko muso in ti fara la kiri hmm. k'a ma jɛnɛya kɛ hmm. bɛɛ da wagara bɛɛ ko e ali y'o fana fɔ ali ko ko awɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ wa amuluhu wa fisalu salasuna shahra ko muso bɛ kɔnɔ ta ka jigin ka sin di den ma ala ko kuranɛ kɔnɔ k'o bɛ bɛn kalo bi saba ma kalo bi saba kalo bi saba muso ka kɔnɔ ta k'a den wolo ka sin di den ma kalo bi saba ko ala tilala k'a fɔ tuguni o kuranɛ kelen kɔnɔ wa yuridi wal walidat yuridina awladahunna awlenil kamilen ko muso minnu bɛ sin di den ma k'u bɛ sin di u den ma san fila kɔnɔ musow bɛ sin di den ma san fila dafalen kɔnɔ bon ala ko kalo bi saba mm. u bi kɔnɔ ta ka mm. den wolo ka mm. tila ka sin d'a ma ka bɛn kalo bi saba ma bon o ala kelen tilala k'a fɔ tugun o kuranɛ kelen kɔnɔ k'u bi sin di den ma tuguni kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ san fila bon san fila bi bɛn kalo joli ma kalo mugan ni naani bon n'i y'o tigɛ ka bɔ kalo bi saba la o tɔ bi to joli kalo wɔɔrɔ bon ali k'o la muso bi se ka kɔnɔ ta ka den wolo kalo wɔɔrɔ
Alahu akbar bon ni kira nɔnabilaya yɛrɛ yɛrɛ tɛ ah. mɔgɔ tɛ se ka ninnu jaabi o la sahabaw bɛ ali ɲininka ko e ka teli ɲininkali jaabi fɛ ah. n'i ɲininkara dɔrɔn i b'a jaabi et puis i bɛ min jaabi fana an bɛɛ b'a ye o de don ko mun de y'o kɛ mm. ali ko ko ɲininkali bɛ k'ale la k'a sɔrɔ ale b'a dɔn mm. i n'a fɔ mɔgɔ b'i tɛgɛ denkɔni da dɔn cogo min na mm. ni maa o maa ɲininkara ko tɛgɛ denkɔni joli b'i la i bɛ sin k'a fɔ tan tan i tɛ miiri o la o ko ale bɛ fɛn bɛɛ dɔn ten nin mais nin n'a ta bɛɛ ani nin dɔnniba in bɛɛ ali sɛgɛnna kira kɔfɛ abubakari y'a ka kalifaya kɛ umaru y'a ta kɛ sumani y'a ta kɛ mais turu sera ali ma ali ma se ka sigi madina ye madina Puis hali ali ma temps sɔrɔ k'a bɛ kafiri kɛlɛ koyi ali ka kɛlɛ bɛɛ kɛra ani minnu ko layilala muhamadu rasulula olu de ye ali kɛlɛ u ye kɛlɛ fɔlɔ wili a la marakatul jamal silamɛw sahabaw a ye madina bila a taara sigi fo iraki ka safayini kɛ iraki kufa ka safayini kɛ ten ka marakatul jamal kɛ ten kɛlɛ ni kɛlɛ a bɛ bɔ kɛlɛ dɔ la a bɛ don kɛlɛ dɔ la fo ka taa ali fatu kufa a fagara k'a to misiri kɔnɔ a bɛ ka seli ni mɔgɔw ye a fagacogo fana kɛra ten mm. parce que ni misiri kɔnɔna fana tɛ mm. ali kun b'a fɔ kuma bɛɛ ko ala k'ale faga sayidu suya sira kan ale kana sa dilan kan mm. sayidu suya de ka di ala ka jɔnbaw ye ka sa ala ka diinɛ baara la ani ka faga ala ka diinɛ baara la bon ali tɛ se k'o sɔrɔ kɛlɛ la parce que mɔgɔ tɛ se i ni ali jɔlen k'i bɛ se k'a faga i tɛ se k'a suɲɛ k'a faga ali bɛ se ka suɲɛ ko kelen min na o ye seli o de la k'a to misiri kɔnɔ cɛ taara a faga n'o ye ibnu muljim abdurahman bin muljim a taara ali sɔrɔ a bɛ ka seli ni mɔgɔw ye a ye ki a kɛra sunkalo fɛ sunkalo tile tan ni kɔnɔntɔn su ali ye kibaru fɔlɔ fili jɔko fɔlɔ selila filanan na a ye bamuru kɛ ka ali kunkolo so da yɛlɛ cɛ in tɔgɔ abdurahman bin muljim a yɛrɛ tun bɛ ali de nɔfɛ a tun bi a nana bayiya kɛ ali ye bayiya jumɛn k'a fɔ ali ye n bɛ sa i nɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ nana contre to ale b'o kɛlɛ mais kab'a ka bayiya kɛtɔ ali ko a ma ko e ne ɲɛ bɛ e la fɛn dɔ b'i ten kan min n'a bɛ se jahanama ma i jija i k'a bɔ i ten hali don min na a bɛ ali faga ali nan'a dalen sɔrɔ misiri kɔnɔ ali ko a ma parce que ali bɛ na mɔgɔw bɛ misiri kɔnɔ a ye bɛɛ lawuli ko seli heure sera u ka selijiw ta u k'u labɛn a don kafiri sira misiri kɔnɔ ali ko a ma ko wuli ka t'i labɛn i kana seli la ko mais ko ko b'i kɔnɔ n'i y'a kɛ ala ka arshu bɛ yɛrɛyɛrɛ a fɛ i ti don alijinɛ kɔnɔ i bɛ taa jahanama k'i haminen don ni ko ye n'i y'a kɛ i ta bi tiɲɛ wa i bɛ taa jahanama kɔnɔ mais mɔgɔ caman b'a fɔ ko mun na ali kun kan k'a faga depuis o kuma parce que i y'i fagabaga dɔn mais n'i bilala ala ka latigɛ fana ɲɛ o bi bɛn sariya dɔ la wa mɔgɔ b'a dɔn nin bɛna kɛ mais i tɛ se k'a bali parce que ala ka latigɛ i tɛ se ka bila o ɲɛ donc min b'a kɔnɔ a y'o kɛ ale tun bɛ ali nɔfɛ marakatul jamal la safayini na olu de kɛra kawariju ye minnu ko ali ma parce que ali ni muawiya de kɛlɛla wagati dɔ la se bɛna kɛ muawiya la muawiya ye minnu donna silamɛya la makan dayɛlɛnnen kɔfɛ u dɛsɛlen olu de nana silamɛya kɛ fanga ɲini ni tɔgɔ ɲini ali y'o dɔn ali y'a bɔ a pilasi la a bɔlen a pilasi la o ma bɛn a ma a ye bamuru ta a ye ali kɛlɛ ka mɔgɔ caman nɛgɛn minnu ni tor'a la bon o muawiya ni ali ka kɛlɛ la ali ka jama setɔ muawiya ka jama la muawiya de ko k'u ka kuranɛ kɔrɔta ani ani amuru bunul asi k'u ka kuranɛ kɔrɔta pour que ka kɛlɛ tiɲɛ ali n'a ka mɔgɔw bolo n'u ye kuranɛ kɔrɔta sisan sahaba bɛɛ b'a fɔ ɛɛ ni kuranɛ kɔni nana kɔni an kan ka segin kuranɛ ma u bɛɛ ye kuranɛ kɔrɔta u y'u ka bamuru don kuranɛ la ka kuranɛ kɔrɔta sanfɛ ko ka kɛlɛ jɔ ko u ka sigi kiri la kuranɛ kɔnɔ ali ka mɔgɔ dɔw ye kɛlɛ jɔ ali ko k'a ye kuranɛ in t'u bolo a k'u kɛlɛ ko kuranɛ bi papiye kan hmm? o tɛ kuranɛ kuranɛ min bɛ dusukun na hmm? k'o de ye kuranɛ hakika ye hmm? ko kuranɛ tɛ ninnu dusukun na a bɛ papiye de kan u bolo ali ka mɔgɔw ko ko aa ah, ko anw ti kɛlɛ kɛ tuguni ko kuranɛ kɔni kɔrɔtalen ali ala ko kuranɛ ni kuranɛ tɛ kiri foyi tɛ ali ko ko ninnu ti kuranɛ dɔn o la ali ka mɔgɔw minnu ma sɔn u ye kɛlɛ jɔ ali fana ye kɛlɛ jɔ ɔ k'u ka bɛn a kan ka mɔgɔ fila bɛɛ ka mɔgɔ kelen kelen di ali ye ibn abasi di olu ye amuru bin asi di mais u ma sɔn ibn abasi ta ma ko fo abu musa lashari ɔ ko o ni olu fila bɛ sahaba ani amuru bin asi k'olu ka bɛn mɔgɔ kelen kan o ka kɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ ye silamɛw ɲɛmɔgɔya bɛ kan ka sama silamɛya ɲɛmɔgɔya kuma o bɛ kan ka sama sedina aliyu ni muawiya cɛ aliyu min ye kira dɔgɔ ye a lamɔna kira bolo ka bange kira bolo ka kɔrɔbaya kira bolo ka jaadi kɛ ka nin dɔnni bɛɛ kɛ kira bɛ sa don min na ale bɛ kira da kaburu kɔnɔ ale bɛ kira su ko ale bɛ kira kasange o ni mɔgɔ ka tila ka silamɛya débat kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a donna silamɛya la makan dayɛlɛnnen a dɛsɛlen a jasilen a terefalen et puis muawiya kelen ka fanga sɔrɔ a y'o de fɔ bɛɛ k'ale ma mɔgɔ si kɛlɛ seli la sun m'ale bila k'i kɛlɛ k'ale ye mɔgɔw kɛlɛ a ka ɲɛmɔgɔya de kama ko ala y'o d'ale ma mɔgɔw ban'o ma wa ale ye mɔgɔw kɛ a y'a ka kafiriya yira diɲɛ bɛɛ la ɔ o muawiya ka mɔgɔw de nana fɔ sa ko ali ka ɲɛmɔgɔya ko o tɛ kɛ ɲɛmɔgɔya sabati ye

ko n'u ka ɲɛmɔgɔ bɛ silamɛw yɛrɛ b'u ɲɛna ta min ka d'u ye a fila la u bɔlen ka kuma amuru bunulasi ye muawiya ka cɛ ale ko ko nin ka yɛlɛn ka kuma abu musa lashari yɛlɛnna ka kuma ko k'an y'u fila bɛɛ bɔ yen an ye ali bɔ yen wa an ye muawiya bɔ yen aw yɛrɛ k'aw ka ɲɛmɔgɔ ta min ka d'aw ye o fɔra min kɛ amuru bunulasi yɛlɛnna k'a fɔ mɔgɔw ye ko ale n'a ma bɛn o kan k'ale n'a bɛnn'a kan ali bi bɔ yen muawiya bi to yen ali bɔra ɲɛmɔgɔya la muawiya kɛra ɲɛmɔgɔ ye o kɛlen minnu ko ko ali ka kɛlɛ dabila ka segin kuranɛ ma olu tilala k'a fɔ ali ye ko ka kɛlɛ kurakuraya ali ko ko kɛlɛ kɔni k'o banna ko jeli ti bɔn tugun ne y'a fɔ aw ka kɛlɛ kɛ aw banna a ko kuranɛ n y'a fɔ aw ye kuranɛ bi dusukun de la ninnu bɛ ka papiyelama de yira aw la a y'u kɛlɛ aw kana sɔn aw banna ko sisan ni kɛlɛ wɛrɛ kɔni bɛ kɛ ne ali ti don a la u ko ko ni ali ma kɛlɛ kɛ olu bɛ ali yɛrɛ kɛlɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ali yɛrɛ nɔfɛ olu de labanna ka tila ka kɛ ali yɛrɛ jugu ye ali n'olu tilala ka kɛlɛ naharawani na o kɛlɛ fana jara ali la a bɛɛ minnu ko la ilaha muhamadu rasulila or que kira dun ye ali yira olu de la ko ne somɔgɔw kanu kuranɛ de ko wajibi don farida don o de ye n ka kiraya sara ye a yirala minnu na olu de filɛ ka kɛlɛ kɛ kerecɛnw ma u kɛlɛ yahudiyaw m'u kɛlɛ bolisɔnnaw m'u kɛlɛ o de la ko in nana laban tan de fo ka taa laban ali fagali la o dɔ de ye kawariji dɔ de taa i da misiri kɔnɔ ali to seli la ka panmuru kɛ ka ali kunkoloso dayɛlɛ parce que a b'a dɔn ali bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka faga misiri kɔnɔna cɛ tɛ s'a la face à face o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye ali i seli bonya kojugu ali tun bɛ seli la don la kala ye ali sɔgɔ kala delila k'a sɔgɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u bɛ kala in bɔ a sogo la a digira a la a ma se a denkɛ ko ten hasani ko n'a ye seli jɔ dɔrɔn k'u ka na dɔgɔtɔrɔ ninnu ka na o wagati u bɛ biɲɛ de bilen ka kala dɔ bɔ a kun ma nɔgɔn k'u ka na u bɛna kala dɔ in kala min y'a sɔrɔ